mulungu anakhudzika ndi chisoni ndipo atate mwana ndi mzimu woyera anadzipereka okha kugwira ntchito ya chipulumutso ndipo kuti akapange plani imeneyi zinasankhidwa kuti khristu yesu amene ali mwana wobadwa wa mulungu azipereke yekha kuti akhale nsembe ya tchimo tingaone bwanji kuya kwa chikondi so tikuona pamenepa akunena kuti no atate mwana ndi mzimu woyera azipereka okha mwanjira ina alipo atatu amene azipereka ku plan imeneyi koma ndimafuna kunena chinthu chimodzi tionana kuti no uh, plan imeneyi tionana kuti ndi atate ndi mwana yekha amene anapanga pangano limeneli tikawerenga baibulo lonse tikuona kuti ndi atate ndi mwana yekha amene anapanga pangano kuti akapulumutse ndani akapulumuse inu ndi ine mwanjira ina tikuona kuti no pulani imeneyi pochitika pakugwira mulungu akugwira ntchito mwana akugwira ntchito komanso mzimu woyera akugwiranso chani ntchito mu pulaniyo koma popanga pulani imeneyi inachita kupangidwa design ndi ndani ndi atate ndi mwana inapangidwa ndi atate ndi mwana ndipo pamene tikuti mzimu ndi mzimu wa atate ndi mwana tionana kuti no ah, mzimu ndi umeneyo mulungu akugwiritsa ntchito kuti no plan imeneyi ikakwanitsidwe then tionanso ma evidences ah, ena ambiri kuchokera mu zolemba za inawake komanso mu bible tikuona pamenepa um, mwanjira ina anthu amaganiza kuti mwina uh, mzimu woyera anali wachitatu pamene plan imene imatani imachitika okay komano tikawerenga bwino bwino tionano kuti no mfundo ziwiri zimene tikufunika tizimvetsetse tikamakamba za mzimu wa mulungu sizoti mzimu wa mulungu ndi wapadera ndi mulungu mzimu wa- wa mulungu ndi mmene mulungu apezekera bwanji pena paliponse so tionana kuti ngakhale mulungu ali mzimu mulungu ali kumwamba ali ndi thupi la uzimu mulungu mwiniyo amapezekabe pena paliponse kuzera mwachani mwa mzimu wake tizipeza zimenezo pa education page 132 paragraph 2 komanso testimonies volume 7 page 273 paragraph 2 kachiwiri chimene tingafotokoze ndi chakuti kukonza plani ndi kukwanirisa plani okay kukonza plani eti ah, kukonza plan ndi kukwanirisa plan kapena kugwira ntchito ndi zosiyana okay so ine nditha kulemba plan ya nyumba okay koma nanso sizoti ah, munthu amene akakwanirisa kumanga nyumbayo ndi amene wakonza nayo chani planiyo so tikawerenga statement imeneyi ikusonyeza kuti atate mwana ndi mzimu woyera anazipereka okha kukagwira ntchito ya pulani ya chipulumutsoyo mwanjira ina tikaona bwinobwino tiona kuti no anagwira ntchito limodzi atate ndi mwana akugwiritsa ntchito mzimu wawo kukagwiritsa kukakwanisa chani pulaniyi ndipo tikawerenga uh, mu dictionary ya 1828 imene ellen white amagwiritsa ntchito mau oti work out okay work out amatanthauza kuti kugwira ntchito so tiona kuti no atate mwana ndi mzimu woyera ndi amene akugwira ntchito plan imeneyi zoti popanga plan ndi panali munthu wachitatu amene mzimu woyera amapanga na plan ayi pano ndi atate ndi mwana amene anapanga plan iyi. ndipo poikwanirisa anagwiritsa ntchito chani Ah, mzimu wake atate anatuma yesu khristu pa dziko lapansi pano yesu khristu adatifera nakweranso kumwamba atate akumuzoza iye yesu khristu ndi mzimu wake yesu khristu akutumiza mzimu wake mmenemo tikupezamo moyo wa iye wogonjetsa so plani ija sidakatheka popanda kuti yesu khristu anatani anazozedwa so tikuona kuti no akufotokoza za umulungu tikamakamba za umulungu godhead sitikamba za atatu godhead ndi umulungu chabe so umulungu unakhuzika ndipo plani imeneyi inatani inakwaniritsidwa okay? so uh, tikawerenganso pamenepa um, aucr april 1 1901 paragraph 1 tiwerenga the godhead tikamba pamenepa kuti no um, umulungu unakhuzika ndi chisoni cha uh, cha mtundu umeneyo atate mwana ndi mzimu woyera anazipereka wokha kugwira ntchito plan kuona pamenepe so kuti plan imeneyi ikakwaniritsidwe zinakhazikitsidwa kuti khristu amafunika atani atifere ife kuti akazipereka yekha monga nsembe ya dziko tiona chikondi chakuya so tikuona bwinobwino kuti imeneyi ndi kamvekesedwe kamene kaka palibe vuto lina lililonse okay so tiyeni tipitirizeni pali paragraph imene imabwera isanabwere iyi ndeyi ndi OC- aucr april 1 1901 paragraph 9 paragraph imene ikubwera before imeneyi tawerenga ichi ndi akunena kuti no ndi ulemerero wa uthenga wabwino kuti ukhazikitsidwe pa mfundo zobwezeretsanso mtundu wa anthu akugwa kubweranso mu chipanda cha umunthu monga mwa maonekedwe a chikondi ntchito imeneyi inayamba kumwamba kumeneko mulungu anaganiza kunena kuti anthu am- anthu apadziko lapansi apasidwe ndithu maumboni achikondi chimene mulungu anakonda iye ndipo mulungu anakonda dziko lapansi napereka mwana yekha wobadwa yekhayo kuti yense amene akhulupirira mwa iye asatayike koma akhale ndi moyo osatha mwa njira ina tikawerenga paragraph iyi imene ili before ina ija tiona nakuti no mfundo yenene imene ikuperekedwa apapa ndi nakuti no uh, mulungu akuona kuti no anthu afunika chi- chiumboni chachikulu ndiye mulungu akutani akutumiza ndani mwana wake so tikuona nakuti no ntchito ija nditi imeneyo plan ija formulation ndi imeneyo okay atate ndi mwana right ndiye chikuchitika nchani pamene umulungu wakhuzika chikuchitika nchani atate mwana ndi mzimu woyera akuzipereka okha kuntchito imeneyi so tiona nawo kuti no uh, tikawerenga chinense mu context chimamveka bwino bwino then depends on patriarchs and prophets page 34 tiyan akutiuza ife nawo kuti ti- tikawerenga apapo nakuti no tiona no paragraph ina ija tiona no ndi atate amene anakhuzika okay amene anakhuzika ku yani mu mtima ndipo anasankha kunena kuti no agwiritse ntchito zonse zimene zikupezeka kumwamba ndi zikapulumutse anthu ndipo taonana kuti no ndi atate amene anapanga pangano ndi ndani ndi mwana wake kuti akatengenso anthu kubwereranso kuchiyanjano nawo okay? ndipo zinakhazikana kuti no kuti plan imeneyi itheke atate adakapereka mwana wake komanso atatewo ndi amene adakapereka chani mzimu wawo okay tizaona kuti no pa patriarchs and prophets page 34 pamene pakunenedwa kuti no ndi yesu yekha amene adakalowa m'mapangano a mulungu ndi ma counsels onse ndi ziyerezo za ndani za mulungu so ndi yesu khristu yekha amene adakapanga pangano ndi atate patriarchs and prophets page 34 komano kuti planiyo itheke mulungu akugwiritsa ntchito atate ndi mzimu wake so ndi atate amene anakhuzika akamati the godhead was stirred okay so tikawerenga apa umulungu unakhuzika ndi chisoni ndi anthu tiona nakuti no umulungu ndi atate amene akupereka ndani mwana wake ndi mzimu wake so tiona nakuti no palibeko munthu wachitatu amene anali mu plan imeneyi amene amayikonza alipo awiri okha tiyeni tikawerenga baibulo likuti chani zekariya 6 verse 12 nunene naye atero yehova wa makamu kuti taonani munthu dzina lake ndi lophukira ndipo adzaphukira m'malo mwake nadzamanga kachisi wa yehova 13 inde adzamanga kachisi wa yehova nadzasenza ulemerero wake nadzakhala ndi kulamulira kumpando pa mpando wachifumu wake nadzakhala wansembe pa mpando wachifumu wake ndi uphungu wa mtendere udzakhala pakati pa awiriwo so uphungu wa mtendere uli pakati pa atatu kapena awiri uli pakati pa awiri pano pochita planiyo kuipanga fulfill kugwira ntchitoyo kupanga plan alipo awiri atate ndi mwana pano pochita planiyo mulungu akugwiritsa ntchito ma agencies onse akumwamba akutuma mwana wake kutifera pamene mwana wake akugonjetsa tchimo kuona baibulo kuti afunino yesu khristu pamene akuzozera ndipo mzimu wake ukuperekedwa kwa ndani kwa ineyo ndi ine so ichichi tikawerenga ndi baibulo chimveka bwino kwambiri desire of ages page 384 ikuti bwanji inde uh, pamakhazikitsidwe a dziko lapansi asanakhale atate ndi mwana anakhala mumodzi mu pangano kuti azapulumutsa munthu ngati angakhale munthu amene wagonjetsedwa ndi satana ndipo anagwirana manja mu pledge yonena kuti yesu khristu ndi amene angazakhala kupulumutsa mtundu wa anthu okugwa so tionana kuti no uh, plan imeneyi inachitika ndi atate ndi mwana right pali ndithu makota ambiri amene ellen white anafotokoza choncho tikamaona signs of the times june 17 1903 paragraph 2 akuti no plan ya chipulumutso inakonzedwa ndi atate ndi mwana kuti ikhale yopambana tikawerenga review and herald september 13 chaka cha 1906 paragraph 1 akuti munthu asanagwe atate ndi mwana anakhala pamodzi pokonza plani ya chipulumutso so pokonza plani ya chipulumutso ndi atate ndi mwana yekha okay Ellen White akamba zimene Signs of the Times October 10 1892 paragraph 1 akuti no pangano linapangidwa pakati pa atate ndi mwana kuti akapulumutse dziko lino kudzera mwa ndani mwa yesu khristu Uh, manuscript releases volume 18 page 345 akuti no mu uphungu umenewo atate ndi mwana anakakamira nati no satana asakhale ndithu osatsutsidwa pamene akugwira ntchito yokwiya yoyipa pa anthu mwanjira ina tionana kuti no tikamawerenga patriarchs and prophets yatiuza kale nati no ndi atate ndi mwana ndi mwana yekha amene amalowa mapangano onse a ndani a mulungu ndi mwana yekha amene amalowa mu council yekha basi kulibenso wina ndi mwana yekha so mu council imeneyi anagwirizana ndi yesu khristu amene akutani akuafera so pamene munthu agwa ndi atate amene akumva chisoni kutuma mwana wawo pamene yesu khristu agonjetsa tchimo moyo umene uli mwa mwana yekha basi si ulinso mwa wina ndi yesu khristu akuzozera kuti no mwana ameneyu azitha kupereka moyo kwa inu ndi ine agalatiya 4 verse 4 yesu akutumidwa agalatiya 4 verse 6 mulungu atuma ndani mzimu wa mwana wake mzimu wa mwana wake ubwera bwanji kwa ife machitidwe 2 verse 32 mulungu pamene yesu khristu wa- wafa mulungu akumuukitsa yesu khristu machitidwe chapter 2 verse 33 ati mulungu akumudzoza yesu khristu ndi mzimu wake pamenepo mzimu akutipasa ife na mzimu umenewo ndi omwe unalipo nthawi yonse ayi tikaona machitidwe atumwi chapter 7 sorry yohane chapter 7 verse 37 mpaka 39 yesu anati aliyense amene ali ndi ludzu adze kwa ine amwe ndipo mkati mwake mwa mimba mwake mudzatuluka mitsinje ya madzi amoyo ndi anakamba kuti izi anakamba za mzimu woyera chifukwa mzimu woyera kuchanani unali palibepo mwanjira ina tikamaona chipangano chonse chakale mzimu umene umabwera kwa munthu umakhala mzimu wa mulungu okay so tiona nawo kuti no uh, pa nthawi imeneyi zinali zoti yesu khristu sanabwere kuzakhala ndi moyo wogonjetsawo yesu khristu anali ndithu mwana wa mulungu mwana sanakhale mwana wa munthu kuti no kuzabwera kugonjetsa tchimo so chipulumutso chinechi chisanadze icho chipangano chakale tiona nawo koma anthu amakhalabe ndi mzimu wa mulungu amatha kukhala ndi moyo wachiyero paja mzimu wa mulunguwo tikuona pamenepo komano pa nthawi yesu khristu akubwera pa dziko lino lapansi kuzagonjetsa chani tchimo pamene agonjetsa tchimo moyo umenewo ufunika ukhale mwa anthu onse pamene yesu amanena kuti no amene atadze kwa ine azamwa madzi amoyo komano moyo umene akukambawo pa nthawi imene panali pachani palibepo komano moyo umene unapezeka pamene yesu khristu anakwera kupita kuti mmwamba kuti no atate kumudzoza ndikutumiza mzimuwo mwanjira ina tiona nawo pamene atate umulungu unakhudzika atate akuzipereka okha kupulani ya chipulumutso imeneyi yesu khristu azipereka yekha kupulani ya chipulumutso komanso china imene chikuperekedwa kwa ife ndi mzimu wake wandani wa mulungu tikawerenga zonse bwinobwino kugwiritsa ntchito baibulo osati malingaliro athu chinanso chimamveka bwino ndipo ulemerero wonse timamvetsetsa kwambiri za ulemerero wa mulungu ndi pulani yake yopulumutsa anthu inali pulani yayikulu ndithu imene mulungu anachita tiyeni tionetse pamenepa uh, manuscript this is volume 21 page 54 now kuno kudzera mwa khristu ntchito imeneyi yokwaniritsa pulani ya mulungu inakhazikika ndi kuchitika panali ubale panali mgwirizano umene unachitika mu council wa umulungu atate anagwirizana mu uphungu umeneyo ndi mwana kuti banja la anthu likakhala kuti no layesedwa ndipo laonesa ona kuti no lagonjetsedwa ndi satana olo kapena kuti iwowo ah, ah, ah, kapena iwowa adakamba yesu khristu akhale chiyero chawo ndi kusunganso zimene awalamula ndi kukhala ndi mwambo ka mulungu anapereka mwana wake kuti onse amene aliwona ndi okhulupirika mulungu anapereka kwa mwana wake onse amene ali woona ndi okhulupirika khristu anapangana pangano kuti no akapulumutsa anthu onse ku mphamvu ya satana kupereka mwa moyo wake kudzera mukupereka mwa moyo wake mwa njira ina quote imeneyi ndi imene ikumasula zonse nakuti no panali ndithu pangano mali mbodimo panali pangano ndithu mabwalo a umulungu mabwalo a umulungu alimo angati atate anapangana ndi ndani ndi mwana wake so tikamawerenga zolemba za ellen white palibe pamene abaye anakamba zoti no pangano linali pakati pa utatu wa mulungu ah, mu- o- council bwalo la umulungu ndithu atate akupangana ndi ndani ndi mwana basi poti ndi yekhayo amene angalowe mu ndithu mabwalo amenewa tiye tione mkangano waukulu great controversy page 493 anena kuti no khristu ndiye mawu yekhayo wobadwa wa mulungu amene anali mmodzi ndi atate mmodzi mu chikhalidwe mu chi- mu nature komanso mu zolinga yekhayo mu universe wonse kapena konse kumene mulungu alangalire ana konse kumene uh, mulungu analenga yekhayo amene angalowe mabwalo a mulungu ndi muzichitochito za mulungu so alipo angati amene alowa mu council ya mulungu mu universe monse alimo mmodzi yekha mmodzi yekha basi so ichi ellen white anachitsindika kotheratu ndipo munthu ngati angafuna kuti anyengedwe achita icho chifukwa chino wachita kufuna kutero ma nkhani ndiyotsindikizika ndithu Ti- ti- tikungopitiriza so taona kuti no palibenso munthu ina amene angalowe mabwalo a mulungu ona ameneyo so tikamakamba za council uphungu wa mulungu ndi okhawo amene ungachitike pakati pa mwana ndi atate fala okhawa amene ali ndi chani ali ndi umulungu nde izi zimabweresa mafunso okhuza ah, mzimu woyera titha nena mafunso awa kuti no either mzimu woyera ndi ali ndi umulungu komano sakuloledwa ma council kapena mauphungu a umulunguwa kapena mzimu woyera si munthu apadera koma ndi moyo komanso ndi khalidwe ndi kupezeka kwa atate ndi mwana basi so palibe njira ina imene tinga tingavomereze kupatula ziwiri zino mzimu woyera ndi munthu komano saloledwa kulowa mzimu woyera ndi munthu ndi wapadera komano atate ndi mwana apanga zinthu zawo samalola mzimu woyera kubwera pakati pawo kapena mzimu woyera tipezani ndi moyo wa ndani ndi wa mulungu ndi mwana wake ndi moyo ndi kupezeka kwa atate ndi mwana so tiona kuti no zina tazizionatu no moyo umenewo umene uh, yesu khristu adakakwanirisa kuupangaso kukonzaso moyo umenewu wogonjesa wa munthu umene yesu khristu adaka- adakakwanisa kuukwanirisa moyo umenewu udakapereka ndiye kwa anthu onse amene afuna atani apulumutsidwe ndiye pa chifukwa chimenechi mu kugwira ntchito imeneyi ya chipulumutso yesu atayikwaniritsa mbali yake kugwira ntchito imeneyi zinachitika na atate ndi mwana atumiza ndani atumiza mzimu wake so tionana kuti no tonse tidzaweruzidwa ndi kuwala kumene talandira ndipo tionana kuti no ndi zimene ah, mulungu atipasa tiye tiwerengeni uh, ndi quote imene uh, tingoyipereka kaye uh, citation yake tisanapite kuwerenga uh, the youth instructor june 15 1893 paragraph ananena kuti no tonse tidzaweruzidwa monga mwa kuwala kumene talandira monga zisomo zimene ife tapasidwa monganso mimwayi imene tapasidwa kuti tikamve ndi kumvetsa mawu a mulungu mimwayi imeneyi yatipasidwa kwa ife monga kwa uh, host yamuyaya pakati pa atate ndi mwana pulani ya chipulumutso inakonzedwa ndipo inachitika ndithu kumwamba kunapereka nsembe yayikulu ndipo mphaso ya mzimu woyera yapatsidwa kuti umulungu ukayanjane ndi umunthu kuti anthuwo akakwezedwe mmoyo wawo ndi muzimu wawo so tiona nawo kuti no mphaso imene akutipasa mulungu ndi moyo wa yesu khristu ndi kupezeka kwake kwa mulunguyo mulungu afuna ayanjane ndi inu koma zimenezi zimatheka pamene moyo wa yesu khristu wapasidwa kwa inu so tinakamba ndithu chinthu chachikulu chimene so anthu onse amene anafa mwachikhulupiriro pano ndi akale anafa ali kuyembekezera moyo umene atati aulandira tikawerenga pa aheberi chapter 11 verse 39 ndi 40 ngati verse 39 ndi 40 ndi mavesi awiri omalizira tionana kuti onse anafa muchikhulupiriro koma sanalandire chani sanalandire lonjezano lonjezano lake ndi moyo umene umabwera ndi ndani yesu khristu lero tionana no anthu amene angakhale anafa mwachikhulupiriro tionana kuti moyo wa yesu khristu uwapulumutsabe chifukwa kuti no pamene akuzaukanso kachiwiri moyo umenewu uzakhala kuti uli mwa iwo ndipo azakhala limodzi ndi apo so ichi nchinthu chachikulu chimene baibulo likutiuza ellen white akutiuza tiye tionenso pa selected messages book 3 page 137 akuti no mzimu woyera wapasidwa monga ngati wotithandizira ndipo ichi ndi

monga mwa moyo wake wa pa dziko lapansi pano ndipo adakhala naye kuti um, ndipo adakhala tino uh, sadafe iye olungama chifukwa cha anthu ochimwa umunthu udakaonongeka chakutuza ife notoko ndipo idakhala tino mzimu woyera sunapasidwe kuti ukakhale ndithu pa nthawi ndi nthawi kugwira ntchito ndi kuphukirisanso ndiponso ndi kupangisanso kunena kuti no chimene yesu khristu anachita chikakhale chokwaniritsidwa mwanjira ina tiona kuti no chimene yesu khristu anachita chachikulu kwambiri ndipo select message yofuna ilumikize ntchito ya yesu khristu ndi ntchito ya mzimu woyera ife no yesu khristu amene amabwera pa dziko lapansi pano amazakhazikisa moyo moyo umenewu ndi umene mulungu akutipasa kuzera mwachani mwa mzimu wake titawerenganso unayi pa review and herald novemba 19 uh, chaka cha 1908 paragraph 5 anati no mzimu woyera ndi mphatso yayikulu pa zonse zimene uh, zinapemphedwa kuchoka kwa atate ndi kuperekedwa kuti anthu ake akakwezedwe mzimu woyera ndithu ndi chimene chipangisanso chiphu uh, anthu aphukirenso ndipo popanda ichichi nsembe ya yesu khristu idakhala ndi yopanda ntchito na tikawerenga machitidwe a atumwi chapter 2 verse 16 mpaka 19 ichi chichinena chinthu chachikulu chimene chinalosedwanso ngakhale nthawi ya ndani ya joel petro ananena choncho ndipo ananena kuti no atate adzasanulira ndithu mwa mzimu wake mwanjira ina atate ndi amene akutisanulira mzimu wake koma mzimu wake usanulira pa ife kuzera mwanji njira yanji in chapter 2 verse 33 kafotokoza ali atate akumudzoza yesu khristu pamene wagonjetsa kuti moyo umene iye uli mwa iye ukapezekenso mwa ndani mwa inu ndi ine so ichi nchinthu chachikulu ndingapemphe kuti mumveserenso malalike ena tinakonza a a trinity muchi- mu kachisi tinaona bwinobwino plan ya chipulumutso tino ndi pakati pa awiriwo moyo umenewo wa yesu khristu upezeka bwanji mwa ife so ndithudi popanda pentecost paska idakakhala ndi yopanda ntchito tikaona mafeast aja amayenda mosatizana imayamba passover nkhosa yopanda banga imafunika ndani iphedwe ikakhala yophedwa nkhosa imeneyi tionana kuti no, imafuni- timafunika tibwerenso kwa unleavened bread mkate wopanda chotupisa yesu khristu anaibe chotupisa chenesa anaibe tchimo yeah? monga anena paulo kuti muchose chani chotupisachi yesu khristu analibe tchimo kenako timazabwera mbali inayi kuzatenga zoyamba kucha kuziyika pamaso pa mulungu yesu khristu anali the first fruits choyamba kucha anali adamu wachiwiri woyamba wa mtundu wake cholinga kuti chani tizafika ku pentecost tiona nawo kuti no yesu khristu anafotokoza ndithu nthano ina tinaona mmenemo kunena kuti no ati ufumu wa mulungu uli ngati uh, mzimayi amene atatenga milingo itatu ndipo mmenemo anayikamo chotupisa ndipo chotupisayo leaven inazaza chani inazaza ndithu uh, flour onse tikuona pamenepa so tionana kuti uh, tikamaona nkhani ya nthano zimenezi okay zonse zikutiphunzitsa kuti yani mapeto ake tikamaona uh, feast of pentecost amatenga bread uja ndipo uh, amatenga mkate ndi kuikamo chotupisa mwanjira ina yesu khristu amene analibe chotupisa amene anali tchimo kumapeto ake amafunika alandire chotupisa chotupisa ndi chani chimene chinachitika pa pentecost kuti yesu khristu analandira chani analandira chotupisa analandira mzimu wa mulungu kuti moyo umene unali mwa iye ukatupe ukazaze ndi kubweranso mwa inu ndi ine so plan ya chipulumutso tikamaona mafeast aja tiona amene yekhayo amene angakhale ndi mzimu woyera ndiye yesu khristu so ichi ndi chachikulu chimene mulungu anatipasa chimene tifuna tiziona tuno pamene walandira mzimu walandira moyo wa ndani wa yesu khristu so popanda pentecost passover idakhala tilibe ilibe ntchito koma mmene muti nazaona mafeast onse mpaka kufika yaku mapeto tabernacle so muplan ya chipulumutso atate ndi mwana akugwira ntchito motani so izo sindizibwerezanso fanana zimanga kale okay so tatipitirizeni pamenepa uh, now akupitiriza kutiuza ife pamenepa mu testimonies volume 7 page 273 anatuno monga ngati uh, divine endowment kuti no monga ngati mphamvu ya umulungu mphamvu ya mzimu woyera inapatsidwa kwa ophunzira eh? ndipo leronso itha kupatsidwa kwa iwo amene akusankha choongokacho ndipo mphamvu imeneyi pa yokha ndiyokwanira kuti itipase ife kukhala anzeru mpaka kuchipulumutso ndikutikwaniritsa ife kuti tikaime kumabwalo akumwamba khristu yesu akutipasa ife dalitso limene kuti tikakhale woyera izo zimene uh, anayankhula kwa ife iye anena tuno ndikufuna kuti chis- chimwemwe chanu chikakhale mwa inu ndipo chimwemwe chake chikakhale chodzaza yohane 15 verse 11 chimwemwe mwa mzimu woyera chili ndithu chopereka moyo wathanzi moyo ndithu kupereka moyo wachimwemwe potipasa ife mzimu oh, mzimu mulungu atipasa ife iye mwini ndipo akuzipangisa yekha akhale ndithu kasupe wa umulungu kwa ife potipasa ife nzeru kutipasanso ife moyo pa dziko lino mwanjira ina koti imene ingokhala ngati tuno ndithu kuumba mkota china chilichonse tikamakamba za mzimu woyera ona kuti no mulungu anatipasa mzimu wake kuyambira nthawi imene anthu anachimwa anthu onse amene anali oyera amakhala akuyendera mzimu wa mulungu okay so izi takhala tikuzikamba mobwerezabwereza kuti no apereka mzimu woyera tikakaona bwinobwino tikaona pa yohane chapter 17 tiwerenga vesi yake uh, yohane chapter 17 vesi yake ya 5 right tiwerenga yohane 17 verse 5 ananena kuti um, ndipo tsopano atate lemekezani ine ndi inu nokha ndi ulemerero umene ndinali nawo ndi inu lisanakhazikitsidwe dziko lapansi mwanjira ina dziko lapansi lisanakhazikitsidwe zinthu zonse zisanalengedwe tiona kuti yesu khristu anali ndi atate mwanjira ina atate anamudzoza yesu khristu ndi mzimu wake tiona kuti yesu khristu ndi atate amapezeka kuzera mwa mzimu umenewo mzimu umodzi umene ukutchedwa pa roma 8 verse 9 mzimu wa atate ndi wa ndani wa khristu so anthu atachimwa tiona nayo kuti no anthu onse amalandira mzimu umenewo so mzimu umaperekedwa ndi yesu khristu kuyambira chipangano chakale okay uh, timaonanso amene pa chisanzo cha zimenezi petro anapereka umboni umenewo tikawerenga pamenepa pa pa 1 petro 1 verse 11 amakamba zoti anthu akale aja ophunzira aja amafufuza kuti no zimene anaziona kuti mzimu wa khristu umafotokoza kuti chiyani so yesu khristu atate akhala akupereka mzimu wake kuyambira nthawi za nthawi kudzera mwa ndani mwa yesu khristu tipezanso petro akukamba za chimenechi pa 1 petro chapter 3 verse 18 19 ndi 20 akukamba zoti no yesu khristu analalikira ndithu pa mizimu kapena tikamakamba za mizimu tikukamba za miyoyo right? uh, tikamakamba za mizimu tikukamba za moyo so tiona kuti no miyoyo imene inalipo nthawi imeneyo imene simamvera imene inali ndithu mu ukapolo wa tchimo nthawi ya nowa anayilalikira ndi ndani yesu khristu tikaona pa genesis chapter 6 verse ya kuti no mzimu wanga suzalimbananso ndani ndi anthu so tiona kuti no ndi yesu khristu amene uh, kuzera mwa iye mzimu wa mulungu umaperekedwa so tiona kuti no tikamakamba za dispensation ya kuperekedwa mzimu woyera tiona kuti no mzimu woyera ukupereka nthawi zonse kudzera mwa yesu khristu ndi mzimu wa ndani wa mulungu ndi mzimu umodzi womwewo so mzimu umene ukamaperekedwa kumakhala kupezekera kwa ndani kupezeka kwa atate ndi yesu khristu mmoyo mwa munthu komano pakubwera kwa yesu khristu chimene chikusintha kwambiri kutera kunena kuti no anthu amene akulandira mzimu woyera after pentecost akulandira kupezeka kwa atate ndi kwa mwana koma osati kwa mwana kokha komanso kupezeka kwa umunthu wokhawo umene unagonjetsa wopanda tchimo umunthu okha amene ali ndi woyera umunthu okha ameneyo ndi moyo wosatha chimenechi ndiye chipulumutso so potipasa ife mzimu mulungu ali- akutipasa ife yekha akutipasa ife kupezeka kwake so munthu amene ali ndi mzimu woyera amakhala kuti akuyenda ndi atate akuyendanso ndi mwana zimenezi uh, yesu khristu anazifotokozanso uh, ndithu momveka bwino kwambiri pa yohane okay kugano mave- ma- machapta amenewa yohane chapter uh, 14 verse 18 yesu ananena kuti sindidzakusiyani namasiye ndidza kwa inu okay yohane 14 verse 18 yesu khristu anafotokoza kuti iye ndi amene akutani akudza okay ndeti tikapitanso pamene papa pa yohane 14 uh, verse 24 yesu ananena kuti "Osa- osakonda ine sasunga mawu anga ndipo mawu amene mumva sali anga koma atate ondikonda ine so tikupitiriza kuwerenga yesu khristu anapitiriza kufotokoza kuti